uh, tinena kuti lili ndi an essence of controversy uh, kapena kuti pali kutsutsana Mhm. mu chilichonse uh, ena kunena izi ena kunena izi kumbukirani kuti zimene tikunena pano ine Bushiri sindikumudziwa Mhm. eti simaganizo anga Mhm. chankurediyo Bushiri sindamwilanewo pano kuti dzifotokoze program ya Tiwadziwe Mhm. sindikumudziwa koma tapanga compile ma newspaper mabuku komanso za pa internet mukhazi ma video osiyanasiyana ndikumaona kuti okay ngati poti tiyambe kumudziwa munthu timudziwe kuyambira kubadwa kwake akuyamba bwanji ndiye tizine pali zina zizitsutsana koma tizikuwuzani kuti awawa akuti akuti akuti izi awa akuti izi awa akuti izi ndiye zili ndi inu kuona kuti mukhulupirira ziti ndipo musiya ziti Shepherd Bushiri amene amanena kuti Bushiri ah, anabadwa pa 20 February aha ndi tsiku lovomerezeka limene ngakhale mwini wake birthday yake amasangalala pa tsiku limeneli 20 February koma chaka chimene anabadwa Bushiri pamakhalabe kutsutsana tsutsana chimene ochuluka amanena ndi chaka cha 1983 zimene zikutanthauza kuti ah, chaka chinocho ali zaka 37 anthu pali kutsutsanabe tsutsanabe kunena kuti kodi nchifukwa chani chaka chimene Bushiri anabadwa kapena zaka zake za Bushiri sizidziwika kwambiri chifukwa chani nde uh, pali kutsutsana chifukwa ena amanena kuti mwina zaka zake zenizeni uh, mwini wake samafika poyera nkuvomereza kuti ndili ndi zaka mwakuti pa zifukwa zingapo chifukwa chifukwa choyamba chachita kafukufuku wathu uh, zimamveka kunena kuti mkazi wa Bushiri ndi wamkulu kuposa iyeyo aha kuti mkazi wake ali ndi zaka 39 iye ali ndi zaka 37 zaka zambiri kuposa iyeyo nde mumadziwabe mipingo yambiri yachikhristu iyi aha imakhala ngati kuti imagwetsa ulesi za mamuna wamng'ono kukwatira mkazi wamkulu chifukwa cha nkhani ya nthiti kunena kuti iyayi Mulungu analenga nthiti kuchoka mwa mwamuna mwati mwati amati nthiti yanga Mhm. nde umayembekeza kuti ngati anakulenga iweyo kena kuno nthiti yako nthiti yako ikhala yaying'ono kusiyana ndi iweyo Mhm. nde mkazi wako akhala wang'ono pande kuti ngati mkazi wako ali wamkulu ndi Wamkulu. ana- anayamba kubadwa iyeyo nde anabadwa ndi iyeyo nde kuti anali ndi nthiti ina ehe nde kuti nthiti ndi ya wina kapena iwe mamunawe ndiwe nthiti yamkaziyo nde anthu sikuti iye amatero koma anthu amaona kuti mwina chifukwa chomwe amabisira zaka zake kapena sapanga confirm kuti ndi zaka 37 kuti anabadwa chaka cha 1983 Aha, mwina kapena chifukwa chimenechi ena amanena kuti mwina chifukwa cha kumene anabadwira chifukwa uh, Bushiri uh, moyo wake ali mwana banja losauka kumudzi eh, wakulira fotokoza mwakulira chaku chaku Mzimba uko Mm. aha chaku cha ku Rumphi uko ndiye mwina ana obadwa mzaka zimenezo eh, mwina makolo amayiwala zaka kuti mwana anabadwa chaka chani moti iwo anabadwa pa 20 february mwana wewe chaka chani chiti koma ndi nthawi inake ya njala kapena nthawi inake ya mvula nthawi inake ya ma- madzi kusefukira nde mwina kapena makolo sanamuze bwino bwino nde pamakhalabe mpungwepungwe kusemphana semphana kwenikweni kuti kwenikweni chifukwa chake chimene ah, z- zaka zopomera zaka za bushiri zilizo aha nde tidziwe pano kuti ngakhale anthu akusiyana chaka chimene bushi anabadwira osakuvomereza anthu amfundo nena kuti anabadwa pa 20 february 20 february aha Mhm. now now that taziwona kuti bushi anabadwa pa 20 february Mm. chaka chake cho- choganizira 1983 koma sitikudziwa kuti mwini wake amavomezadi 1983 uh, ti tione makolo ake Mhm. komanso banja lake ndiye taona mabuku atatu komanso uh, pa whatsapp pakupanga trend kapena kuti pakuzungulira an- a- a- anonymous article kapena kuti zolemba za munthu amene sakudziwika bwino amene akufotokoza mbiri ya bushiri nde tinakana kuti tikhulupirire article imeneyi chifukwa chonena kuti one sili credible sitidziwa zoti walemba ndi ndani aha komabe tingonenabe zimene zalembedwa mu article imene iyi kuti anthu angodziwa koma asayikhulupirire kwenikweni chifukwa m- amene alemba article sitikumudziwa ikungozungulira pa whatsapp zitotheka kuti munthuyo wangopanga kunama ndiye malinga ndi article imene imazungulira pa whatsapp imene ikufotokoza za mbiri za bushiri ikukamba zakuti ah, bambo ake dzina lawo linali ah, ndi makamaka huxley bushiri aha nde titafufuza uh, pa amatiso there's more in a name muli nkhani ndithu mu dzina la munthu huxley imatanthauza pastureland kapena kuti malo amene kuli msipu wobiriwira aha pamene mayi ake dzina lawo ndi christina aha kapena kuti uh, uh, ndi feminine name kapena kuti dzina la mkazi amene mwamuna dzina lake ndi christian ndipo christina kapena christian imatanthauza kuti munthu amene amatsata yesu khristu Ah, malingana ndi ka- ah, ka- kapawatsapu kameneka tikumvetsedwa kuti m'banja mwa bushiri muli ana folo woyamba akuti mishek gama bushiri wachiwiri otis gama bushiri ah, wachitatu chipiriro gama bushiri ndipo otsiriza melvin gama bushiri nde mukati muonetsese tukukamba za ana folo apapa uh, ti- tikati tione mmenemu sitinamvepo shepard bushiri Mhm. nde timadabwa kuona kuti ah, pali mishek bushiri otis bushiri chipiliro bushiri melvin bushiri nde shepard bushiri shepard ikuchokera Ali kuti? ndeuta Ndeuta. ndi wina ndi wina nde si- si- sitinakhutirebe tinaona kuti nkhani imene ili apo tiyiike kaye pambali Mhm. Ah, tinapeza article ya, ya mu opera news ah, imene inalembedwa ndi mtolankhani wa south africa dzina lake muphu ndipo mutu wa article imene awutcha kuti meet prophet bushiri's biological brothers and sisters akuti kumanani ndi azibale ake wa- agazi limodzi a bushiri aha ndipo muphu akunena kuti mbanja la bushiri sikuti alipo four malo mwake alimo five banja la bushiri aha alimo five Ndipo ati- ana amenewo ana amenewo aha alimo ana five ndipo uh, iyeyo ndi wa namba four shepherd Aha. ndakuti wa namba four ndi ti- tinaona kuti ah, ti- ti- ti- ti- tifufuze kwenikweni kuti ana amenewa ndi ndani nde oyamba dzina lake ndi trustford bushiri nde uyuyu muphuyi ndaonabe kuti kachilungamo kakakulu muzolemba zake kalimo ndithu chifukwa ah, anthuwa mmene timaona article imeneyi ah, pa opera news amatchula dzina la munthu kuika chithunzi chake komanso kufotokoza zimene munthuyo akuchita pakadali pano ambiri ayiwo aha komanso ndaonanso videonso inanso pa youtube imene bushiri amakambanso za zibale yake nde zinakhala ngati zikutipatsabe chithunzithunzi kuti oh chabwino Ah, kumbukirani kuti kuyambirira ita ta- tasungabe mayina a jt Mhm. shepard mulibe mumene mujamu Mhm. aha nde tipitire pa yachiwiri ati first born m'banja lawo ndi ah, pamene oyamba uja amati ndi misheck bushiri uyu anena kuti first born m'banjalo ndi trustford bushiri ndipo trustford ameneyi ndi apostle kapena kuti ah, ndi mbusanso wa mpingo wa shepherd bushiri wa ecg ndipo mbuyomo amatumikira ku branch kapena kuti nthambi ya ecg mpingo wa amati enlightened christian gathering mpingo wa shepherd bushiri nthambi chifukwa mpingo umenewu uli ndi nthambi zambirimbiri aha tifotokoza kutsogolo kuno malawi ku sudani ku nigeria ku ethiopia Ghana. south africa ghana kuli mipingo yambirimbiri na kuli mpingo wapaderadera waku durban ha nde mpingo umene u- u- u- umayendetsedwa ndi mkulu wake ndi mkulu wake first born mbanjamo trustford bushiri koma rumor kapena kuti ah, Mphekesera. mphekesera zimamveka zonena kuti trustford bushiri adathawako ku durban ku durbaniko ndipo ali kuchani ali kuno ku malawi kumene akuyendetsa a- akuthandiza nawo kuyendetsa ah, mipingo yakunoko ku malawi akuti chimene anathawira zomveka zonena kuti ndi ndi tinkhani tokhudza kumufufuza fufuza choncho nde adathawa kumeneko kubwera kuno koma muphu akunena kuti it is just a rumor kapena ndi ndimphekesera Ndimphekesera chabe. chabe ilibe umboni ilibe umboni umboni weniweni koma chimene muphu akudziwa nchonena kuti ah, Trustford bushiri analidi mtsogoleri wa mpingo wa ecg branch kapena nthambi ya ku durban ku south africa wachiwiri ndi otis bushiri aha nde tikati tione mu nkhani mu wa- nkhani ya whatsapp ija otis ali pa namba two otis bushiri apanso ali pa namba two nde titha kuona kuti okay khanga lide banjamu otis alimo ndi muli muli muli otis muli otis ndipo aonekabe kuti ndi second born ndipo amene iyeyo amapanga run kapena kuti amatsogolera mpingo wa uh, enlightened christian gathering kapena ecg ya bushiri lilongwe branch onse ndi abusa woyamba mbusa wachiwiri wachiwiri mbusa uyu ali kumalawi konkuno uyu alimwana konkuno ndi amayendetsa mpingo wa wa ku lilongwe Aha. wachitatu Mm. tikumva kuti ndi shepherd bushiri uyu no muphu uno sopano watchula la shepadi walitchula muphu ehe wamu- wamutchula pa namba 3 aha pa namba 4 uh, pali shama huxley bushiri

ndiye tikati tione uh, tinachitabe jenkha pang'ono kuti ah, koma bushiri ndikuti ndiwachitatu mbanjamo koma titachitira kafukufuku wathu mtolankhani wina ku south africa dzina lake carol karen amene amagwira ntchito ku newspaper ina imene amayitcha kuti briefly mzansi uh, pansi pa uh, nkhani imene adalemba uh, yotchedwa facts and life hacks uh, section ya celebrities bushiri akunena kuti bushiri pa u- u- mu article yoyamba ija mu yapa whatsapp ija bushiri amuika ngati wachitatu article yachiwiri amuikanso ngati wachitatu pamene carol karen akunena kuti siwachitatu in fact si ana 5 aliko ana 6 ndipo bushiri ndi wachinamba 4 siwa namba 3 Mhm. ndiye zimenezinso zikuvomerezedwanso ndi uh, mtolankhani wa ku nigeria uyo dzina lake uh, george uh, ibenegbu amene mu, uh, mu newspaper yake ya legit nigeria news akunena kuti m'banja mwa bushiri alimo ana 6 wamkazi mmodzi inde mabushiri ndo namba 4 nde zili ngati kuti pali inconsistency kapena kuti kusakhazikika kwenikweni kwa kusa- kusagwirizana kusagwirizana kusam- kusamvana bwinobwino Mhm. nde ndinachita chidwi kuti ah, oyambirira uja wa mu whatsapp uja anandipatsadi ka lingering thought kapena timalingaliro ndionena kuti wanati m'banja mwa bushiri muja mwabwera ana 4 Mm. Ati? koma shepherd sanatchula koma shepherd sanatchulidwe ndipo pa list imene wanenayo anena kuti bushiri ali mkatimo ndiye ananena kuti bushiri ali mkatimo ndipo ndi wachitatu ndiye ndinapita pa mndandanda wa mayina ake aja kuti okay ngati bushiri ali wachitatu pa, pa namba 3 pali ndani ndiye naona kuti pa namba 1 pali misheck gama pa namba 2 pali otis ah, ah, manga manga pa namba 1 pali misheck gama bushiri pa namba 2 pali otis bushiri pa namba 3 pali chipiliro bushiri pa namba 4 pali melvin bushiri ndamesa panazanatu oh akusonyeza kuti bushiri ndi chipiriro chipiriro ndi chipiriro bushiri ndiye ndinaona ah, uyuyu wazitenga kutiko Mm. zonena kuti dzina lake ndi chipiriro Chipiriro. bushiri then ndinapita pa google Mhm. aha ndikuona atolankhani osiyanasiyana kuti akuti chani pa nkhani ya kubwera kwa dzina limene la chipiriro bushiri ndi pamene tsopano ah, ndinamvetsedwa tsopano Mhm. kuti kunali uh, case Mhm. mlandu mlandu south africa Mhm. ndipo paja ku- ku- ku- ku- ku court kumakhala kutumizana ma- ma document ma file ndi zinazake Mhm. ndipo panali file imene inasochera ha imene inkapita kwa maloya kapena oyimira mlandu a bushiri Mhm. imene inasowa inapita ku kampani ina ya ma attorneys kapena kuti a- a- oyimira mlandu ena Mhm. ndipo laitse kumadziwa kubera mwina kubweratu kalata koma ili patsango radio koma ngati muli zayoneko ife sitizoti muli zayoneko mkatimo tiziti muli zatsango radio mwa ile patsango radio banje kuitsekula nkata nayoneko tina kuti yali ndiye kuyoneko ndata itsekula mkatimo anaona kuti alemba kuti kalata ikupita kwa ndani kwa chipiriro gama atafunsa kuti chipiriro gama ndi ndani anaona "Ah, mlandu umene ukuyendera wabushiritu

koma spokesperson wake nyondo amene Ephraim Nyondo. Ephraim nyondo ananena kuti zonena kuti dzina lake lenileni ndi chipiriro gama bushiri nzabodza dzina lake lenileni ndi shepherd bushiri nde ndinachitabe kafukufuku kuti ndione kuti dzina lake Mhm. makolo ake enieniwo Mhm. anampatsa bwanji Mhm. nde ndinachita ngati kuti ndipitirizebe kufufuza choncho kuona kuti dzina lake likubwera bwanji ndikumbutse kuti ma attorney kapena kuti ah, kampani ya maloya imene idalandira kalata yolemba kuti chipiriro gama ndi baloyi attorneys ndipo baloyi attorneys ndipo idalandira kalata imeneyi mu chaka cha 2019 chimene ndi chaka chatha now funso langa ndilonena kuti dzina lake lenileni ndi ndani Mm. ndiye tinazapanga dig deeper Mhm. pamene tinazaona kuti pakuti kubadwa kwa bushiri nako kupatapo dzina lake ma tavutikana kudziwa chaka chimene anabadwa Mhm. tavutikana kudziwa dzina lake lenileni tavutikana kudziwa kuti m'banja mwake muli ana angati Mhm. tavutikananso kudziwa kuti kodi mayi ake kwenikweni adampatsa dzina lake liti Mhm. chifukwa atolankhaniso akutsutsananso Mhm. kubadwa kwa bushiri sikunali kubadwa kwa wamba Mhm. Ah, tikumvetsedwa kuti ma- pathupi pa bushiri mayi ake ah, panavuta kwambiri ndi achipatala pamba nthawi zina mwana amatha kutembenuka kutsogoza miyendo kutsogoza ku- ku- kutsogoza thako nde kuchipatala amati kutsogoza msana amanena kuti mwana ameneyo afunika kuti atembenuke kaye kapena kuti akachitire siza kapena amang'amba pamimba pamayi nkutulutsa mwana uja nawo mayi ake Achipatala anawauza zonena kuti mwana wanuyu abadwa through cesarean section kapena kuchita kung'amba pa mimba chifukwa simungamutulutse mwana kuchokera mu njira ya mayi ya, ya normal Mhm. akuti mayi ake anali ndi mantha kwambiri kuti abadwa ndi Siza. siza Mm. ndi anakana kuti ineyo musandipange operation mwanayu sindichitira kumpeni Mm. ndiye mumadziwa kuchipatala zipatala za malawi pakakhala kuti patient akuvutavuta madokotala amangonena kuti kamusiyani kaye akafikapo pa ululu weniweni atiitana tichita mmene tikufunira ifeyo ndiye ati manesi ndi madoctors anatuluka mu room yake muja mwa mwa mai- amayi aja mayi ake a Bushiri koma anadabwitsika kumva kulira kwa mwana komanso kukuwa kwa mzimayi akulira ndi ululu aha mumadziwa kuti paja ku- mwana kubadwa mayi ndithu amakhala mu ululu atamva kukuwa adathamanga kukaona anapeza kuti mayi a Bushiri a- a- abadwitsa okha mwana uja mwana wabadwa okha opanda madokotala ehe of course azimayi ambiri amatha kubereka ana ambiri mbiri m'makomomo Mm. ena amatha kungo Mm. khala choncho basi Mhm. akuti ma- ma Magic. expert- ma expert makamaka kuti munaberekapo kawiri katatu Mhm. ehe ndimaona kuti "Ii, iye amangoona kuti ala zipasani ma zimene mayi ake anali zachititsa bwanji kuti akhale chimene ali lero lero nanga bambo ake sindinawakambenso kwambiri Mhm. ati bambo ake anali ndani ndipo chimene anali kusakhala ndi mgwirizano waukulu kwambiri ndi mwana wawo zapangisa bwanji kuti Bushiri akhale chimene ali lero ndiye zimenezo zimene tidzakambirane next week timafuna kumaker clear kubadwa kwake